ine ndi ben chakhame secretary general wa chipani cha people's party munali mu mgwirizano wa tonse Eh, bwanji munachokamo mu mgwirizano umenewu komanso apa mukuonesa kuti muku- mukupanganso mgwirizano Ah, ngakhale munthu amapezeka kuti anali pa banja ndikusiya banja lija ndikukapeza banja lina labwinonso kuposa limene lija Ah, mgwirizano wa tonse ah, mwina vuto lenileni limene tinaliona linali lonena kuti mgwirizano uja unapangidwa mwaphuma Mgwirizano umene ujawo unangokhala wokuti tiyeni tipange zachanguchangu tithane nazo. Ndiye titati tangowina chisankho chija, inapezeka kuti panalibe mgwirizanono weniweni kuti kodi tikawina chisankhochi kupita chitsogolo tiziyenda bwanji. Chimenechocho chinasowa. Pamene mgwirizano wathu wapano zimenezo zikhalapo kuti kodi kupita chitsogolo ah, tizigwira bwanji ntchito m'boma limeneli. Pamene mgwirizano umene uja zimenezo munalibe. ndi chifukwa chake mwina sizimaziwika uh, pena kuti kodi tili mumgwirizano kapena sitili mumgwirizano kodi tili mboma kapena sitili mboma pamene izizi zikhala ndithu zachiziwikire kupita chisogolo koma amalawi asadandaule tizikhala tikukuziwisani china chilichonse amalawi anthu akhala kudandaula kuti yayi migwirizanoyi sikutipindulira migwirizano ngati omwe watonsewu anthu akhala kudandaula kuti sunabale zipaso muwusiyanise bwanji mso- muufotokoze motani kuti mgwirizano wanu umene mwachita ndi chipani cha mafunde pp ndi mafunde ukhale wokomera amalawi Ah, choyamba ndichonena kuti pa chichewa pali mawu amene amanena kuti litima Ah, ifeyo mwina atsogoleri athu si alitima mutati muone nthawi imene tinkapanga ah, mgwirizano mwina watonse nthawi imene tinkapanga mgwirizano wa tonse ah, tinali ndi utsogoleri tikhoza kukupasani ngati mwachisanzo amayi joyce banda anali mtsogoleri woti analamulira bwino dziko lino dziko linkakoma ili dziko tsogolo lake tinkaliona mu chaka cha 2012 fika 2014 bizinesi iliyonse imene anthu ankachita inkagwira china chilichonse kapena kuti anthu kugona ku mafuta ngati mmene tikuonera pano inali mbiri yakale Forex china chilichonse chinkakhalapo ndipo anali mtsogoleri wokuti Amalawi timadziwa zoti anayendetsa bwino dziko koma anazichepesa ndikuwapasa ena kuti ah, tasogolerani cholinga bolani nzeru zanga zokhazi muzazigwirise ntchito koma kupita kumene kuja ayi ndithu kuzitaya zonse zija choncho kubwera kwathu poyera Tikufuna no kuti ah, bwanji zinthu zija zimene akanika anthu kugwiritsa ntchito nzeru zathu tikangozipanga tokha, chifukwa Amalawi ndi amene akuvutika kuti chitukuko sichikuwafikira. Tikuvutika si ife andale, akuvutika ndi Amalawi. Ndifaketu tabwera tokha kuti yayi tiyeni nzeru zathuzi tizigwiritse ntchito tokha m'boma, tilamulire ndipo tiyendetse dzikoli, tibwerere pamakedzana. Tipitilize pamene Malawi wokoma amene analipo mu chaka cha uh, 2013 2014 uh, mundikumbukira inuyo ndithu kumwera kuno ngakhale bagi lenileni la nandolo munthu kugulisa mabagi awiri amamanga nyumba yake ya malata zimatheka zimene zija zina- zinapita kuti tifuna zibwererenso kuti amalawi amvenso kukoma mmene zimakhalira Mayi Joyce Banda anakhalapo mtsogoleri wa dziko lino mchaka icho cha ma 2012 mpakana cha ma 2014 pamene timachita masankho tiyerekeze kuti masa- mgwirizano umenewu Mayi Joyce Banda ndi amene atenga ngati wa po- president wa mgwirizano umenewu wa chipani cha mafunde komanso uh, pp A Malawi muwauza zotani zimene zingakhale zosiyana chifukwa mayi Joyce Banda anakhalapo president ndipo masankho a mchaka 2014 a Malawi sanasankhewo. Zichitike motani kuti a Malawi a, atati awasankha pa mgwirizano umenewu akuyimira chimgwirizano umenewu makamaka abweresa zotani kwa a Malawi? Masankho a 2014 mwina ndiyambire pamenepo anali ndi akangaude. Oho. Eh, chifukwa chake mwina ngati mukumbukira bwinobwino Uh, khoti litalamula kuti uh, zotsatira za zisankho zija ziwerengedwenso uh, kunachitika ngozi ya moto ku warehouse ya Malawi Electoral Commission kuwotcha mabaloti zimene zija ndi chisimikizo kuti pena pache panali akangaude ifeyo ngati a people's party tinene moopa Mulungu chisankho chimene chijacho pa ground sikuti tinaluza koma uh, nkhani mwina za makompyuta ndifake panopa zipani Uh, mwina musadabwe zikukana kuti chisankho chikubwerachiso uh, zosatira zizaulusidwe mu makompyuta tikunena kuti iyayi tinazionapo tikuziwa kupweteka kwake zimene zisachitike zimene zisankho zimenezi tizasenze pamutu ngati za 2020 mwina ndiyambire pamenepo uh, kuti za mmakompyutazi mm, ayi komano kunena kuti amalawi ayembekezere zotani Ah, ndikhoza kukuziwisani kuti ah, amayi joyce banda abale awo onse amene amagwira nawo ntchito ah, 2012 2014 maiko onse amene amalumikizana nawo kuti malawi akhale wabwino misika imene anayipeza idakalipo mpaka napano choncho ifeyo ah, ndi upangiri wa dr ah, joyce banda tikwa memeza amalawi kuti ntchito zonse zabwino zonse zimene anaziona nthawi imeneja kunali kumangidwa nyumba muzi transformation ifetu timanena kuti pofika chaka chino cha 2025 tisamaonenso nyumba ya mauzu pofika 2020 Malawi muno tisaone nyumba ya mauzu tinaziyamba koma ife chokuti ena alibe upangiri zinawakanika tinkanena kuti aliyense pakhomo pake pasalephere kukhala ng'ombe ya mkaka zimene zijazo zithandize amalawi kuti akhale ndi chuma komanso thanzi lawo lipite pasogolo chifukwa chokuti mkaka uzipezeka paliponse anthu azimwa mkaka zimene zija programu inayamba koma inasiyira panjira mundikhulupirira ine kuti uh, fetereza wa makuponi anthu palibe anakagonapo uh, kogulira fetereza ndipo nthawi imene ijayo adimaki kukanika kuyendesedwa panoyi inadzukatu maadimaki m'mizi chimanga chimapezeka. Mavenda amagula chimanga chija ku Admarc. Tikapitisa chimanga iwo kuchigulako chonse. Tikapitisa chimanga kuchigula. Amayi Joyce Banda ananena kuti asiyeni azigula azatopa okha. Zili ngati panopa mafuta. Eh? akunama kuti o iyayi chifukwa choti mavenda akugula mafuta mafuta akanakhalako azingobwera pa filling station iyo mavendawo agula asowa kogulisa azasiya okha ndi zimene tikufuna ife kuti iyayi tikufuna ife uh, ulamuliro okuti uh, wamkaka ndi uchi weniweni umene tinauona anthu azikhala ndi ndalama mthumba mwawo osakhala kuti ndalama zapapepala kumangoti ziko likuyenda bwino iyayi anthu azikhala ndi chakudya anthu akhale ndi uh, athe kukwanisa uh, kulipirira ana sukulu ku university Ndipo uthenga wina umene tingauze aMalawi ndi onena kuti a Joyce Banda kuzera ndi maupangiri a maubale ndi ena otero ifeyo a Joyce Banda akangowina uh, 2025 September secondary school ikhala yaulere Oho. choncho palibenso kuti uh, mwana azi- anthu aziphwanyika mutu kuti o mwana wanga wasankhidwa ku sekondari ndipite kwa mp ndikapemphe fizi amene akufuna sekondari school yaulere m'malawi muno avotere joyce banda posachedwa pompa patuluka lipoti la uh, afrobarometer pamodzi ndi university ya malawi unima imene ikufotokoza momwe zipani zingachitire pa masankho amene akubwerawo uh, ili ndi lipoti limene likuoneka kuti linachitika mwezi wa august ngakhale latuluka pakadali pano za lipoti limeneli munganene motani pakuti mwina zipani zanu za mafunde eh, komanso pp chikuoneka kuti pa malipoti amene achita bungwe limene la afrobarometer maperesentegi ake ngosakumira kwenikweni pamakuyerekeza ndi masankho amene akubwera choyamba uh, ndikufuna ndisimikizire amalawi kuti ifeyo ngati chipani cha people's party timalemekeza kwambiri kafukufuku chifukwa kafukufuku sanama kafukufuku amene wapangidwa kusatira ndondomeko za sayansi ndi zapamwamba ndithu ameneyo amayenera kuti timukhulupirire uh, kafukufuku amene indeed anachitika mbuyomu Uh, pamene ifeyo tisanabwere uh, poyera kapena pamene a Joyce Banda asanabwere poyera kuti akuyimanso uh, pa chisankho chikubwerachi choncho pa ma option kapena pa kusankha kumene amalawi amasankha a Joyce Banda pa ndondo pa ndondomeko imeneyo panalibepo koma pano pano alipo and kuti uh, mwina kafukufuku amene achitike lero kapena msogolo muno kuti azifunsa kuti awa awa naatchulapo a joyce banda ndili ndi chikhulupiriro kuti ka percentage kaja kapezeka mukaona komano umene uja unali kafukufuku kuti amachitika pamene ifeyo mwa- mu mpikisano mulibe chifukwa nthawi imene ija tinali tikupanga za tonse alliance uh, kunoko ife achipani cha uh, peoples pokonzekera chisankho chimene uh, chikubwerachi komanso kukonzekera uh, boma limene lanyuwani likuyamba september uh, chaka cha mmawa Uh, takhala tikukambirana ndi zipani ndi anthu osiyanasiyana choncho am, anzathu amafunde takhala tikugwira nawo ntchito uh, madera osiyanasiyana kuyambira kalekale nde tinagwirizana kuti ah, bwanji tibwere poyera kuti amalawi onse aziwe kuti ifeyo zipani zathu zikugwirira ntchito limodzi kukonzekera uh, chisankho chimene chikubwerachi komanso kayendesedwe ka boma limene libwere uh, chaka cha mawa september ndiye mboti mwanena kuti mwawauza amalawi makamaka zimene mwagwirizana ndi mwagwirizana zotani ndi chipani chimene cha mafunde uh, mgwirizano wathu ndiokuti uh, tayamba ubale umene timautchula kuti alliance a mgwirizano wathuwu tikamapita ku chisankho uh, ifika nthawi imene tizipereka mwina anthu okatiyimirira kaya phungu ku nyumba ya malamulo kaya ku makhansala uh, ifeyo mgwirizano wathu ndiyokuti uh, simukapeza mu constituency imodzi kuti wa people's party akupikisana ndi wamafunde kapena khansala wamafunde akupikisana ndi wa people's party Tizichita support uh, candidate mmodzi amene tifuna kuti ayimire mgwirizano wathu uno.
ndiye uh, nkhani ya mtsogoleri makamaka pa masankho amene tikhale nawo dziko lino chaka cha mmawa uh, president amene azayimire mgwirizano umenewu ndi ndani pa, pa masankho a mchaka cha 2025 Uh, panopa mgwirizano wathu sitinafike pamenepo komano uh, chilimbikiso chimene tingawapase amalawi chiyembekezo chimene tingawapase amalawi nchonena kuti president amene ali ndi upangiri wabwino ndi amene atsogolere uh, mgwirizano wathu chifukwa chokuti mmene tanenera muja kuti mwina si ife tokha awiri mukutiona pano pabweranso ena mwina awiri atatu mwina tikhalapo 4 kapena 5 kapena 6 pamenepopo ndi pamene tizakuwuzeni kuti "Ah, timu yathuyi ah, kupita chisogolo tikusapota president uyu zimenezozo amalawi tiwawuza Pamene tikupita kumapeto, musachoke ndi mawu akukhosi ma- ma- mwina momwe zinthu zikuyendera mdziko muno. eh, Amalawi mwauza zotani zokhuza chipani cha PP akuzina Malawi ayankhuleni. Ah, choyamba ndichonena kuti amalawi anzanga ah, mwayi subwera kawiri apa tili ndi mwayi amayi joyce banda amene anasintha zinthu mdziko muno amene anasintha chuma cha dziko lino akuyimanso uwu ndi mwayi wathu chisankho chikubwerachi ifeyo ya people's party tikuchitenga ngati chisankho chosankha pakati pa mwayi ndi tsoka anthu ali ndi ufulu osankha mwayi kapena osankha soka soka ndi takhala tikuliona soka sikuti kapena iwe ndi mfiti kapena pali anthu ena anangobadwa atsoka kumuzi kwathu timati aminyama anangobadwa aminyama ifeyo tikuona ngati pakati pa usogoleri wake wakhala aminyama pang'onong'ono namondwe kuchira- kuchirobwe wakokolola manyumba pang'onong'ono mvula yakanika pang'onong'ono ngozi zosamveseseka pang'onong'ono ndege yagwa uku pang'onong'ono imeneyo ni minyama Ndiye wamwayi umangoona pang'onong'ono mvula ikugwa bwino fetereza akupezeka chakudya chabwino misika yabwino ndiyeno ineyo ndikuwasimikiza amalawi kuti 2012 kufika 2014 tinali ndi usogoleri wa mwayi ndiye usogoleri wa joyce banda ndiye usogoleri ukubweranso 2025 ukubwera pa ballot kuti amalawi uwapase uh, mwayi osankha kuti mwayi umene tinali nawo uja ubwerere zikomo Zikomo kwambiri.
Tathokoza ona. Zikomo. Zikomo.